Ok, a Bhernie, táim ag caint leat ar raidió inniu chun uasdátú a fháil dár n-éisteoirí faoin obair atá ar siúl agaibh sa Chomhairle i mbliana. Tuigim go bhfuil sibh ag ceiliúradh comóradh mór i mbliana. Ar mhiste leat a rá linn cad é an comóradh seo? Táimid ag comóradh fiche cúig bliana ar an bhfód i mbliana agus bunaíodh an Comhairle Contae Fhine Gall i 1994 agus nuair a nuair a bhí an Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath ann agus roinn siad é idir an trí thrian agus bhí sé sin an-tábhachtach don cheantar seo agus anois tá an Ard-Oifig bunaithe Áras an Chontae anseo i i Sord agus freisin i mBaile Bhlainséir agus tá sé an-mhaith go bhfuil an go bhfuil an Oifig lonnaithe sa cheantar. So sin an rud atáimid ag ceiliúradh agus tá go leor pleananna againn. Tá branda nua againn don bhliain seo agus freisin beimid ag ceiliúradh an rud le teacht le chéile de na comhairleoirí atá ann anois agus na sean-chomhairleoirí agus daoine mar sin, beidh ócáid mhór. á ceiliúradh mar sin agus ócáidí eile. Nuair atá Flavours of Fingal ar siúl sa samhradh beidh taispeántas ansin maidir le stair an cheantair agus mar sin de. You know, beidh rudaí sna páipéir agus just go leor slíanna beimid ag ceiliúradh. Agus tá suíomh idirlín nua á cruthú againn anois freisin agus tá sé go maith go bhfuilimid chun an suíomh sin a thabhairt amach le linn na bliana stairiúla seo. So beidh sé sin ag teacht amach i mí Aibreáin.
Ok, ba mhaith liom eolas a fháil mar gheall ar chúpla ábhar eile atá go mór i mbéal an phobail anseo i mBaile Átha Cliath maidir leis an gComhairle. An rud an-mhór. Conas atá ag éirí libh maidir le tógáil tithe nua sa Chomhairle? Tá, is fadhb an-mhór é sin ach anseo i Fine Gall táimid chun tosaigh maidir leis na spriocanna atá againn ón Roinn. Chuireamar míle sé chéad de, you know, like, áiteanna le cónaí ann do dhaoine anuraidh agus tá sé sin i bhfad ní, tá sé sin chun tosaigh ó na spriocanna a bhí againn ansin agus fadhb mhór í agus táimid ag dul i ngleic leis an bhfadhb sin i go leor slite. Táimid ag ceannach tithe, táimid ag tógáil tithe muid féin, ag oibriú leis na AH, you know, the approved housing bodies, ag ag tógáil tithe, táimid ag cur daoine in árasáin. príobháideacha maidir leis an scéim HAP tá sin arna úsáid freisin, agus caithfimid tithe a fháil do dhaoine. So sin an rud, daoine atá gan dídean, caithfimid áit éigin a fháil dóibh. Agus freisin táimid ag obair ar athchóirithe ar na tithe atá againn ionas nach mbeidh aon ceann de na tithe atá againn folamh agus táimid ag cur na bóithre. Tá bóthar mór nua curtha amach isteach againn i Domhnach Bat agus tá sé sin ionas go mbeidh tithe, you know, mbeimid in ann tithe nua a thógáil ansin agus, you know, ag obair leis an Roinn Pleanála, you know, Roinn an Pleanála anseo táimid ag iarraidh obair le, you know, bheith cinnte go bhfuil gach rud in ard. ionas go mbeidh na daoine, na tógálaí tithe in ann tithe a thógáil iad féin freisin. So tá, táimid ag dul i ngleic leis an bhfadhb ó thaobh an lán, you know, you know, slite éagsúla agus but cinnte táimid ag tógáil tithe freisin agus tá i bhfad níos mó tithe á thógáil anois ná mar is a bhí, you know, but tá, um, agus tá an, like, tá, tá cúpla, um, suíomh, ar siúl againn féin freisin. Tá go leor, níos mó ná 50 suíomh á thógáil you know just sa chontae in iomlán. So tá a lán ar siúl. Ach tá sé deacair, tá 6,000 duine fós ar an liosta againn agus tá you know caithfimid dul i ngleic leis sin. Is rud is rud mór don tír go léir like but tá muidne féin i Fingal tá muid you know chun tosaigh ó thaobh na spriocanna so is rud maith é sin. Ok, chonaic mé tuairisc le déanaí go mbeadh an earnáil tithíochta ag athrú agus go mbeidh níos mó árasán á dtógáil amach anseo seachas tithí. An bhfuil aon eolas agat faoi seo? Tá sé sin like it's just it's go bhfuil an an níl a lán eolas agam faoi sin but but tá ehm an saghas ehm you know sort of clann atá ann now so nó teaghlach atá ann anois tá sé athraithe tá a lán daoine ina gcónaí leo féin nó b'fhéidir teaghlach níos lú agus mar sin de agus freisin like ó thaobh easpa spáise tá sé níos éasca like a lán árasán a chur isteach in áit but tá tá gá le tithe like you know le tithe le le teaghlaigh but tá gá le sin níos lú mar tá you know tá teaghlaigh i bhfad níos lú anois ná mar a bhí like bhí tá athrú ann so so tá gach sórt táimid ag déileáil le gach sórt tithíocht is mé ná ríomhaire tithíocht do do daoine gan you know do seandaoine do daoine le um ó um you know disabilities agus mar sin de freisin like tá gach sórt tithíocht de dhíth agus sin cuid de you know. Okay.
Ceist dheireanach maidir le cúrsaí tithíochta, ceist mhór. Cathain a bheidh réiteach na faidhbe againn maidir leis an easpa tithíochta i bhFine Gall an bhfuil fhios agat?
Sin ceist ana-dheacair. I mean tá tá an fhadhb á réiteach ach tá sé ag ag ehm. you know, tá sé ag feabhsú, ag méadú i slite eile so táimid ag dul i ngleic leis agus tá súil againn go mbeidh na pleananna agus na rudaí atáimid ag déanamh ag ag ag feabhsú. Tá an rud ag feabhsú i gcónaí, sin é. Like níl sé chomh dona is a bhí, tá sé ag feabhsú. Ní like beidh sé beidh an fhadhb ann i gcónaí like you know dáiríre but ní bheidh sé chomh mór is atá sé anois. Ok, leanfaimid ar aghaidh faoi ábhar eile. Labhair mé leat ar raidió timpeall bliain go leith ó shin agus labhair muid faoi seirbhísí Gaeilge sa Chomhairle freisin. Conas atá ag éirí libh ó shin i leith ó thaobh sheirbhísí Gaeilge de sa Chomhairle sa lá atá inniu ann.
Tá tá ag oibriú go maith againn agus táimid ag cur na seirbhísí go léir ar fáil trí Ghaeilge is sin é le na foirmeacha le aon rud mar sin atá tá siadsan agus sa suíomh nua ar an suíomh an láithreán gréasáin tá sé sin beidh sé sin i nGaeilge freisin an ceann nua. Agus táimid ag déanamh a lán ó thaobh imeachtaí agus tá sin go maith cos tá sé an-tábhachtach don teanga go mbeidh sé feiceálach amuigh sa phobal agus bhí trí ócáid agam anseo in san Áras an Chontae anuraidh. Bhí ceann do Sheachtain na Gaeilge, ceann nuair a bhí an Fleadh ar siúl i Sord agus ceann eile ag deireadh na bliana so bhí sin go maith go bhfuil daoine ag teacht isteach sa san Ard-Oifig anseo agus ag labhairt Gaeilge anseo agus nuair a bhí Flavours of Fingal ar siúl bhí Pop Up Gaeltacht ann. Bhí bhí an Fleadh i Sord anuraidh, bhí sé sin a lán Gaeilge le cloisteáil thart ansin agus tá go leor Gaeilge ar siúl sna leabharlanna freisin. Bhí Blas Baile Bhlainséir ar siúl, bhí mórimeacht ar siúl i mBaile Bhlainséir sa leabharlann i mí na Samhna agus bhí a lán páistí ó na Gaelscoileanna. So táimid ag obair, bímid ag obair leis na Gaelscoileanna agus na scoileanna iomlán chun just chun an Ghaeilge a bheith nádúrtha i measc an phobail. So sin rud eile. Like tá na seirbhísí an-tábhachtach freisin but ehm ní bhíonn a lán ehm ehm ní bhíonn a lán daoine ag lorg seirbhísí trí Ghaeilge ach nuair atá siad táimid ag déanamh gach iarracht leis na leis na foireann atá againn cos ní bhíonn you know tá daoine tá liosta agam do na daoine le Gaeilge ins na na rannóg go léir ach ag an am céanna níl a lán daoine ann so so caithfimid dul leis le sin freisin táimid ag iarraidh na seirbhísí a chur ar fáil but caithfidh an foireann a bheith ann leis na leis leis an you know translation a dhéanamh but
An bhfuil, an bhfuil, an bhfuil suíomh gréasáin dátheangach againn agaibh anois? Tá, tá sé, yeah. Sin go hiontach, yeah. Yeah, sin go hiontach, yeah.
Sin, sin dul chun cinn an-mhaith. Tá. Leanfaimid ar aghaidh faoi ábhar eile. Chonaic mé tuairiscí eile le déanaí ag rá go nach bhfuil a lán úinéirí madraí sásta libh sa Chomhairle. An féidir leat a rá dúinn arís cad é seasamh an Chomhairle maidir leis seo? Bhuel, an rud atá ann ná tá fo-dhlíthe nua tagtha isteach, thángthas isteach i 2017 agus an rud atá ann, tá áiteanna sna páirceanna anois gur féidir leis an madra bheith saor gan an an leash ach anois ach in áiteanna eile caithfidh siad bheith ar but ehm so tá níl daoine cuid de na úinéirí madra sásta leis sin but tá a lán de na úinéirí madra an-sásta leis sin cos tá bíonn siad sásta an madra a bheith ar an téad agus ehm nuair a bíonn siad amuigh ag siúl leis an madra agus bíonn madraí eile ag rith thart níl siad sásta leis sin but an rud atá ann caithfimid na páirceanna a bheith ar fáil do gach duine. Sin é, tá daoine le páistí ann, tá gach sort duine ag baint úsáid as na páirceanna agus tá sé tábhachtach go bhfuil siad go maith do gach duine. So is féidir le daoine madraí a bheith gan an téad ar maidin go dtí a haon déag. Like tá go leor deiseanna ag daoine bheith ann leis an madra. Ionas go bhfuil an madra faoi smacht, like, sin an t-aon rud. Tá sé an-tábhachtach go bhfuil an madra faoi smacht, ach caithfimid na, you know, na páirceanna a bheith sábháilte agus oscailte do gach duine agus caithfimid, you know, na smaointe gach duine a thabhairt ar fáil. So, bhí seacht, bhí, bhí roadshow againn, nuair a bhí na fo-dhlíthe sin le teacht isteach, le thabhairt isteach, agus chuamar amach agus bhí, bhí go leor, bhí, comhairliúchán poiblí ar siúl le sé mhí agus bhí a lán deiseanna ag daoine a tuairimí a chur in iúl dúinn maidir leo agus sin an réiteach a bhí againn. Bhí orainn agus bhuaileamar leis na úinéirí leis an ghrúpa sin roimh Nollaig agus táimid chun bualadh leo arís chun go mbeidh siad sásta leis an réiteach atá ann agus táimid ag dul le cúpla moltaí a bhí acu. you know, don am seo but táimid sásta bualadh leo agus bhuaileamar leo agus táimid chun bualadh leo arís but like an rud ann caithfidh na páirceanna a bheith sábháilte agus oscailte do gach duine, you know.
Chuala mé sin go raibh comhairliúchán poiblí agaibh agus de réir an chomhairliúcháin phoiblí dúirt formhór na ndaoine go raibh siad ag aontú libh, nár dúirt? Ó dúirt, yeah, agus shíl mé bhí rud ar Newstalk agus bhí 70% like ar son, you know, freisin, like tá gach duine, like tá daoine nach bhfuil sásta but tá go leor go leor daoine go bhfuil sásta freisin leis an agus bhí gá leis na fodhlíthe nua.
Ok, chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, Bernie, tá na toghcháin áitiúla i bhFine Gall agus timpeall na tíre ag tarlú i mí Bhealtaine. Tuigim go bhfuil Tuigim go bhfuil roinnt athruithe mhóra molta ó thaobh na teorann do na toghbharda i bhFine Gall. Ar mhaith leat insint dúinn beagáinín faoi seo ó thaobh an Chomhairle?
Yeah, tá, beidh, beidh, bhí cúig, ceantar ann agus anois beidh seacht ann. Tá siad athraithe ó thaobh like beidh Baile Brigín like beidh cúig suíochán ann ansin agus beidh cuid den áit a bhí i mBaile Brigín tá ceantar nua tá ceantar nua Ros Ros Ros Eo agus Lusca agus beidh cuid den cheantar a bhí i mBaile Brigín beidh sin is an ceantar sin tá Sord athraithe freisin. Agus i gCo. Bhaile Átha Cliath 15 tá athrú freisin, tá ceantar nua sin Ongar agus sin beidh cúig suíochán ansin. Tá Binn Éadair Mullach Íde mar an gcéanna beagnach ach tá Caisleán Cnucha agus Baile Bhlainséir Mullach Eadrad athraithe freisin toisc go bhfuil. It's just an rud a bhí ann, ní raibh siad sásta go bhféadfadh na. na ceantair rómhór. Like bhí ocht suíochán i mBaile Brigín agus naoi i Sord agus ní raibh sé sin sásúil so bhí so tá sé de athraithe now go bhfuil sort of dhá shuíochán ann agus tá um agus bhí siad ag iarraidh freisin go mbeidh you know na bailte móra in aon ceantar amháin agus tá sé sin déanta like le Sord níl níl ach um ceantar amháin i Sord agus tá cuid de bhí i Sord tá sé imithe go dtí Lusk agus so tá sé just athraithe mar sin like so tá sort of athraithe thart so just caithfidh daoine bheith yeah so bheith cinnte go bhfuil but just an ceann nua tá an angar tá sin nua agus tá ceann eile yeah. Go bhfuil sé sin athraithe yeah but tá like i slí amháin bíonn daoine ag ceapadh go bhfuil siad ag ag ag cailleadh suíochán but tá siad ag cailleadh suíochán ach tá siad ag cailleadh ceantair mhóra atá ag dul leis an na suíocháin sin so Beidh muid ag sé clos difriúil. beidh muid ag closteáil a lán eh, ó na bainisteoirí thar na míonna atá amach romhainn inniu. Ok Bernie, bhí sé deas caint leat ar Raidió inniu arís. Go raibh míle maith agat as ucht teacht ar an aer. Sular imíonn tú ar mhaith leat aon rud eile a rá dár n-éisteoirí? Nó sin é, Is dóigh tá, cé go bhfuil sé, níl sé ach mí Eanáir anois, but tá mise ag tosnú amach anois ag ullmhú do Sheachtain na Gaeilge, so beidh imeachtaí ar siúl againn, go leor imeachtaí ar siúl ag sna leabharlanna agus. Anseo beidh imeacht agam ar an séú lá de mí Márta, just oíche ceoil agus siamsaíocht anseo agus tá sin saor in aisce do éinne atá suim acu teacht agus beidh scannán i nGaeilge ar siúl in san ionad Shéamus, Seamus Ennis Centre ansin san Aill agus go leor rudaí eile but just bí ag faire amach. Bí lean muid ar na meáin shóisialta agus beidh an t-eolas go léir ar fáil ar sin. But sin é.